Haigh a chairde, tá fáilte romhaibh go heagrán speisialta den phodchraoladh do Sheachtain na Gaeilge le Energia i gcomhar le haoi speisialta linn ar an eagrán seo, ní amháin na Gaelgals atá ann ach Gael lad, iontas na n-iontas! fear a bhfuil an-tóir air i ngach gné dá shaol, idir an fheirmeoireacht, an mhúinteoireacht agus cúrsaí TikTok chomh maith. Tá os cionn 17 míle leantóir aige ar Instagram agus beagnach 190 míle leantóir aige ar TikTok chomh maith. Tá an t-ádh linn gur chuir sé am ar leataobh le bheith linn toisc go raibh sé an-ghnóthach mar Ambasadóir Sheachtain na Gaeilge le Energia i mbliana. Seo chugaibh na Gaelgals leis an Kerry Cowboy é fhéin, Séaghan Ó Súilleabháin.
Seachtain na Gaeilge atá ann agus céard atá ar siúl againn, a chairde? Bhuel, ar ndóigh, is múinteoir meánscoile mé, so, neart. Agus ag an am céanna, tá mé ag múineadh i nGaelcholáiste, so, bíonn chuile sheachtain ina, ina sheachtain na Gaeilge, caithfidh mé a rá. But, ar ndóigh, an tseachtain is fearr sa bhliain atá ann agus tá aoi linn le roinnt linn na rudaí atá ar siúl aige. Agus rud an-aisteach é le 'aige' a rá nó. nó eisean nó sé, mar níl díreach na gals linn inniu, tá Gael lad linn. Agus is mór an onóir a bheith anso libh, gan dabht. Aisling liom is ea é a bheith ar na Gaelgals le fada an lá. So, seo é buaicphointe Sheachtain na Gaelainne anois. Sin mo dhóthain plámás. Mar an gcéanna ansan, thá mise ag múineadh, gan dabht, i nGaelcholáiste Chiarraí. Agus mar a dúirt tú, thá na haon seachtain ina Seachtain na Gaelainne ach is dócha, an ceann so ach go háirithe, agus ní seachtain é, seacht lá déag, ach go bhfuilimid ag tarraingt a thuilleadh aird, is dócha, ar an dteanga agus an cultúr. Beidh céilí ar siúl againn, beidh seó tallainne, an-chuid rudaí éagsúla, agus ní féidir liomsa aon chreidiúint a ghlacadh as san, thá Iníon Ní Laocha istigh ann, b'fhéidir go mbeidh sí ag éisteacht leis seo, thá sí dochreidte. Ach lasmuigh de sin, gan dabht, thá an t-ádh liom bheith mar ambasadóir ar Sheachtain na Gaelainne i mbliana. So thá rudaí á dhéanamh agam, is dócha, ar bhonn náisiúnta leis. So bhíos thuas i mBleá Cliath ar feadh cúpla lá ag déanamh rudaí suimiúla thuas ansan. Bhí preasócáid againn is rudaí mar sin. Agus gan dabht, insa Daingean, bhíos ag oíche filíochta Dé hAoine seo caite, agus bhí, bhaineamar an-taitneamh as san, gan dabht. Agus oíche amárach, beidh mé ar an mbóthar arís, beidh mé ag dul go Cathair Saidhbhín ag seoladh Sheachtain na Gaelainne ansoin. So níl aon eh, níl aon sos ann i ndáiríribh ach táim ag baint ana-thaitneamh as. Go díreach, an t-am is gnóthaí d'aon Ghael, tús, tús mí an Mhárta. Agus céard a mheas do, do dhaltaí fhéin, nuair a fuair siad amach go raibh tú mar ambasadóir ar an fhéile Sheachtain na Gaeilge, cad, cad a dúirt siad leat nuair a fuair siad amach?
Ní raibh mórán cainte air ag an tús ach nuair a chuaigh an fógra teilifíse amach agus ó shin ar aghaidh ní chloisim ach Beatha teanga í a labhairt agus an winc ina dhiaidh like caochann siad an tsúil díreach mar a dhéanaim sa bhfógra. Bíonn siad go léir ag spochadh asam ó bhliain a haon suas go bliain a sé ach Ar an lámh eile, is maith an rud é sin mar táid ag labhairt a thuilleadh Gaelainne, is dócha, agus is dóigh liom go bhfuil sé tábhachtach dóibh ar leibhéal éigin í a fheiscint ar an ardán san, abair, ar an dteilifís, ar Instagram, rudaí mar sin. So, cé go bhfuil siad ag magadh fúm, is maith an rud é.
Go díreach. Tá tú ag cur an teanga chun cinn ar bhonn náisiúnta agus measaim go bhfuil sé iontach do dhaltaí go bhfuil tú fhéin mar mhúinteoir acu agus is féidir leo a rá, bhuel, ó, tá, tá eisean ag déanamh rudaí inteacht ansin. Like, sin rud an-tábhachtach do dhaltaí, i mo thuairimse. Bhí mé ag labhairt le bliain a cúig inniu agus ag cur, bhí mé ag déanamh comparáid idir cúrsaí teanga sa deisceart agus cúrsaí teanga sa tuaisceart agus, you know, ag rá nach raibh an t-ádh, orm freastal ar Ghaelcholáiste, ar bhunscoil lán-Ghaeilge riamh, ní raibh aon deiseanna agam, bhí ormsa na deiseanna a chruthú, seachas freastal ar choláistí samhraidh agus labhairt le mo Dhaideo as Gaeilge ach le bheith fírinneach ní raibh sé sin, you know, ní raibh mé ag plé an stuif céanna le mo Dhaideo is a bhíonn á phlé againn ar ndóigh sna Gaelgals ní raibh an t-ábhar chomh suimiúil sin, I mean go raibh Dia ar a anam Fear bocht!
An fear bocht. I know, bhí tú iontach, tá tú iontach, but like, I mean, bíonn, you know, na girly chats agus chuile rud. But bhí mé ag rá le muintir na cúigiú bliana agus cineál like ag cur ceiste orthu, you know, dá ndeir, dá ndéarfaí leat i gceann cúpla bliain an, you know, gur, gur teanga mharbh í an Ghaeilge, céard a déarfá agus cén, cén mothúchán a bheith, a bheadh i gceist, ehm, nó cén mothúchán a bheadh ort, ehm, agus dúirt roinnt acu, Yeah, bheadh fearg orm. Ach dúirt cúpla duine go mbeidís cineál neodrach. Dúirt siad, Bhuel, look, is maith liom an Ghaeilge, is maith liom a bheith ag, bhuel, freastalaím ar Ghaelcholáiste, tá Gaeilge agam. Ach ní raibh siad ró-phaiseanta faoi bheith á chur chun cinn. So an rud a dúirt mé ná, Bíonn ar dhuine éigin. you know, kind of fighting the good fight a dhéanamh. Like, throid daoine go mbeadh sí againn mar atá. Bhí ormsa troid, bhí ortsa troid chun deiseanna a fháil chun, chun í a labhairt, chun í a úsáid. Em, glacann siad leis go mbeidh sí, go mbeidh sí ann go deo. Now, tá súil agam go mbeidh, ar ndóigh, agus, but ag deireadh an lae, you know, tá orainn fós an troid a dhéanamh. So bhí, bhí mé ag labhairt leo faoi sin agus uaireanta déanann siad dearmad, uaireanta measaim i nGaelcholáiste, toisc go mbíonn sé chomh laethúil dóibh you know go bhfuil gá le you know go bhfuil gá í a chur chun cinn arís agus arís eile so is dócha gur rud iontach é sin do do dhaltaí you know é sin a fheiceáil ar ar RTÉ you know an an t-ardán is mó náisiúnta so fair play duit. Míle maith agat.
Agus bhí tú ag rá ansin go raibh tú ag an preasócáid agus i gcomhair An tseoladh Sheachtain na Gaeilge le Energia. Conas mar a bhí sé sin agus cé hiad na ambasadóirí eile? Bhí sé an-ait ar fad le bheith fírinneach mar agus bíonn daoine ag rá liom i gcónaí sure bíonn na mílte de daoine ag féachaint ort sure nach cuma leatsa ach thá sé chomh difriúil a bheith ag caint leis an bhfón amuigh sa bhfeirm agus daoine a bheith os do chomhair amach. B'é an chéad saghas taithí a fuaireas air sin mar bhí an phaindéim ann obviously nuair a nuair a tháinig borradh ar an dTikTok agus ansoin nuair a bhíos ar Instagram is rudaí ní fhéadfainn daoine a fheiscint agus ansoin is dócha gurbh é sin é an chéad eispéireas a bhí agam le daoine os mo chomhair amach agus bhíos neirbhíseach ach mar a dúirt tú ansoin bhí beirt pro liom Sene Naoupu agus Cormac Ó hEadhra agus táid breá ábalta labhairt os comhair daoine so just lean mé an treo a bhí acu is dócha. Ar fheabhas ar fad. Agus céard a bhí á phlé agaibh ar an lá? Cad a bhí á phlé againn? Is dócha ár dtaithí féinig leis an dteanga, cár fhoghlaimíomar í, cén fáth gur fhoghlaimíomar í, agus ansan an todhchaí a chímid os ár gcomhair amach i dtaobh na Gaelainne. Bhí sé ana-dhoimhin i ndáiríribh, agus ansan bhí like ceisteanna randamacha a bhí chomh éadrom agus chomh éasca a fhreagairt, ach cuid mhaith acu, agus bhí brú ama orm é a fhreagairt os comhair na ndaoine sin, ach. Thógfadh sé tamall ort machnamh a dhéanamh orthu agus you know freagra a dh'fháilt, is dócha. Ach bhí sé suimiúil. Is dócha gur fhoghlaim mé ana-chuid an lá san, ní amháin féna bheith ag caint os comhair daoine is rudaí ach chomh maith leis sin mo chuid tuairimí, teacht ar mo thuairim féin is dócha go hana-thapaidh. Sin rud eile. Agus ar an raibh ort tabhairt faoi dúshlán nó rud mar sin roimhe seo? Tugadh dúshlán do gach aon ambasadóir. An ndearna siad é sin i mbliana arís? Dhein.
So beidh clár teilifíse ag teacht amach agamsa go luath agus caithfidh mé Seachtain na Gaolainne a shníomh isteach ann slí éigin. Sin an rud a dúradh liom, é a lua ar shlí éigin. Is dóigh liom gur Sene Naoupu an dúshlán a bhí aici sin ná a thuilleadh Gaolainne a úsáid ar na meáin shóisialta. Agus Cormac Ó hEadhra, dúradar leis é a chaitheamh isteach ina chlár raidió Drivetime, ach is dóigh liom go ndeineann sé é sin ar aon chuma, so bhí sé éasca a dhóthain dósan. Ach níl sé, níl sé figured out agam fós conas a dhéanfaidh mé sin ar an gclár teilifíse, ach dhera, cuimhneoidh mé ar rud éigin. Agus abair linn faoin gclár teilifíse, céard atá ar siúl agat? Mo Pheata, tá, 's Beidh sé ag teacht amach ar Cúla Ceathair, b'fhéidir ag deireadh na bliana, b'fhéidir an bhliain seo chugainn, níl fhios againn fós mar tá go leor le taifead fós. Ach an dream jab is ea é i ndáiríribh. Táim ag dul timpeall na tíre nuair a fhaighim an deis, ag bualadh le daoine óga agus ag caint leo faoina gcuid peataí. Agus rudaí, rudaí éagsúla mar d'fhás mé aníos ar fheirm, tá taithí agam ar ar bha agus caoire agus capaill is rudaí mar sin ach táim tar éis bualadh le cearca is coiníní agus muca guine, b'in focal nua dom, ní raibh sé sin ráite agam, muca guine, yeah, bhíodar go haoibhinn agus d'réir dealraimh aimsir na Cásca anois beidh mé a' bualadh le nathracha nimhe, duáin alla agus gabhair so beidh sé sin suimiúil ar fad ach tá mé súil lena thuilleadh a fhoghlaim. Is dócha an rud is fearr liom faoi ná gurb iad na leanaí na saineolaithe, tá mise a' foghlaim uathu seachas mise ag tabhairt eolais mar a dhéanaim sa tseomra ranga nó pé rud, tá mé ag foghlaim an-chuid ó na leanaí seo agus jeez, ardaíonn sé mo chroí, leanaí chomh hóg san, tá siad go léir idir ocht agus a dó dhéag, an Ghaelainn a bhíonn acu, bíonn sé dochreidte ar fad an caighdeán a bhíonn acu, tugann sé ana-dhóchas dom.
Agus ceist an-randamach a rith liom. Is breá liom ceisteanna randamacha. Bím lán le ceisteanna randamacha. An uair dheireanach a rinne mé féin agus Al clár le chéile chuir mé an cheist dá mbeifeá i do Bharra Seacláide, Cén barra seacláide a bheadh ionat? Dá mbeifeá i d'ainmhí, cén ainmhí a bheadh ionat? Ó, cheap scata acu chun an ceann barra seacláide a rá agus bhí scata a rá like wow sin actually an-randomach. An t-ainmhí ar dtúis, ba mhaith liom a bheith i mo chapall fiáin. Níor mhaith liom go mbeadh aon duine ar mo dhroim ach ba mhaith liom an saoirse you know bheith in ann rith chomh tapaidh san agus ainmhithe dochreidte is ea iad tá sé chomh gar do Dhia ach seachas san b'fhéidir tíogar N'fheadar. Braithim go mbeadh gach ainmhí eile, like, you know, ní bhacann siad leis an tíogar, déanann sé pé rud is maith leis. Agus, yeah, is dóigh liom go dtaitneodh an cineál sin saol liom. Maidir le barra seacláide, Galaxy is dócha? Galaxy, you know, smooth. Molaim go. An Dairy Milk. Yeah, yeah.
Well, sin an classic ar ndóigh, yeah. Randamach, dá mbeifeá, tuigim an freagra a thug tú ar an gceist sin faoin mbarra seacláide, ach tá brath, tá Alswyn bréan de na ceisteanna sin mar tá cónaí orainn lena chéile, mar is eol dár n-éisteoirí, but tá sé bréan den chineál randomness. But dá mbeifeá i d'ainmhí, cén ainmhí, cén t-ainmhí a bheadh ionat? Deirim cat, mar. Yeah, is féidir liom tú a shamhlú, mar, but like.

No? Yeah, cos tá tú aon dúlra? Madra is dócha. Breá leat na madraí anyway. Bhí mé chun chun rá déan tabhair buille faoi thuairim an sin madra. Nó giraffe mar tá mé an-bheag ar fad agus ba bhreá liom a bheith ard ar feadh lae. Ar feadh lae even. Agus breá liom an tslí a shiúlann siad. Bíonn siad chomh grástúil nó rud éigin, na giraffes. Breá liom é.

Sin an-deas ar fad.
Agus tá sé iontach go bhfuil clár mar sin ar siúl agus agus go bhfuil tú ag bualadh le daoine óga agus mar a dúirt tú go bhfuil an Ghaeilge acu freisin agus ehm, tá mé ag súil go mór leis an chlár sin a fheiceáil agus n'fheadar an mbeidh mé ag breathnú ar an gceann leis na nathracha nimhe agus na damháin alla mar tá an ghráin agam ar B'fhéidir na cinn eile. Yeah, an ndéarfaidh mé an scéal? Yeah, abair. Faoin nathair nimhe. Em, chuala tú an scéal sin ag, ag an bPop Up chomh maith, but em, caithfidh mé a bheith cúramach faoin, faoin mbealach. Ná ainmnigh an coláiste. No, ní, ní ainmneoidh mé an, an coláiste. Ach tá aithne agam ar dhuine atá ag freastal ar ollscoil éigin in Éirinn agus bhí cónaí ar an duine seo leis an, leis an triúr nó ceathrar céanna le cúpla, le cúpla bliain agus em, ach. bhog an duine seo amach agus bogadh duine eile isteach so bhog an coláiste duine, duine éigin eile isteach em agus fuair na cailíní teachtaireacht lá éigin. Seo lóistín ar champas, mar seo, seo lóistín ar champas yeah em eh in ollscoil bheag a mbíonn aithne ag chuile dhuine ar a chéile em níl mé ag rá níos mó ná sin agus beidh cuid dár n-éisteoirí ag rá Tuigim cén ollscoil atá agat agus seans gur marófaí mé, but ag an am céanna, sure cén dochar. Agus ar aon nós, fuair siad teachtaireacht A chailíní, an mbeadh sé ceart go leor dá bhfaighinn emotional support pet? And they're like, no. Beidh muid i dtrioblóid so níl cead agat, mo leithscéal, níl cead agat emotional support pet a fháil. Ach tháinig sé chun solais go bhfuair an duine seo emotional support pet cúpla seachtain roimhe, nó dúradh go bhfuair sí é seachtain roimhe ach fuair sí é, bhuel, ceaptar go bhfuair sí é mí roimhe nó mar sin, nuair a bhog sí isteach.

Senan! Senan, tar anseo! Senan! Bhuel, Senan the Snake an t-ainm a glaodh ar an nathair. Ar an gceann san áit.
Tá's ag gach duine anois.
Bhuel, bhuel, beidh a fhios ag muintir an, ag muintir na hollscoile sin ar aon nós, is dócha. Ach ar aon nós, i ndiaidh cúpla lá, tháinig siad air, i seomra duine éigin, i seomra codlata duine éigin. Duine de na daoine eile! yeah.
Ní an duine gur leo an diabhal rud. No, but ehm yeah, d'fhéadfainn níos mó a rá ach níl mé ag iarraidh níos mó sonraí a thabhairt ar eagla na heagla ach yeah so bhí ollscoil éigin ann agus bhí muintir na hollscoile uilig amuigh ag cuardach i gcomhair nathair nimhe sa bhrúscar. Agus i ngach áit. But ar a laghad tá an diabhal rud, mar a dúirt tú, imithe anois. Níl 'fhios a'm cá bhfuil sé ach slán a Shenan a chara. Ó ní bhfuaireadar riamh é. Seans go bhfuil sé amuigh ansin áit éigin. Ó no, fuair siad é. Ach fuair siad áit éigin é but ní rabhamar ag iarraidh an t-eolas sin a fháil. But yeah, so just agus tú ag lua na nathracha nimhe. Ie, tá mé ag iarraidh an scéal sin a roinnt le fada. Ó, bhain mé an-sult as an scéal sin nuair a dúirt sí liom don chéad uair é. Tá sé an-ghreannmhar ar fad ach em.
Cad é mar emotional support pet like? Ní shamhlóinn go mbeadh morán emotions ag nathair nimhe. Like shamhlóinn, you know, coileán nó coinín nó rud éigin ach

You know, like, just ní, iad ina shamhlú. Braitheann sé, bhuel, nuair a bhí mé, rinne mé taithí oibre le tréidlia agus fuair mé neart scéalta. Is féidir liom siad, siad seo, or iad seo, a lua gan ainm. Tá, tá brón orm, tá mé ag déanamh an iomarca cainte faoi nathracha nimhe, but bíonn, bíonn na scéalta seo greannmhar. But bhí nathair nimhe amháin a chuaigh ar strae agus d'aimsigh siad é, cúpla mí níos déanaí, sna ballaí agus iad ag déanamh cineál re-insulation air. Bhí sé tar éis kind of méadú trí uair mar bhí sé tar éis na lucha uilig a ithe. Agus bhí ócáid eile ann go raibh nathair nimhe ag bean agus bhíodh sé. amuigh as an gcás, nó an cage nó cibé rud, aici go minic, ar an leaba, so seans go bhfuil siad cuddly, níl 'fhios a'm, ach em, I mean ní bheadh mo mhadra i mo sheomra, like but bhíodh nathair nimhe ag an mbean seo sa seomra agus ansin em ní, ní, ní itheann siad gach lá, itheann siad uair gach cúpla lá nó uair gach seachtain nó rud mar sin ach ní raibh, ní raibh sé tar éis aon rud a ithe ar feadh cúpla lá nó cúpla seachtain nó mar sin agus ag, bhí sé dá shíneadh féin, Agus apparently déanann siad sin agus iad ag ullmhú chun tabhairt faoi chineál mór um itheacháin, you know, like, yeah, iad ag iarraidh béile mór a ithe. So dúirt an tréidlia ar an bhfón um Agus cá bhfuil an Nathair Nimhe anois? Oh, in aice liom ar an leaba! Dúirt an tréidlia, just imigh, imigh ón teach, imigh, rith, rith, rith. So cheap an tréidlia go raibh an Nathair Nimhe Ag iarraidh é féin a ullmhú chun an bhean a ithe. So, um, bun agus barr an scéil, nathracha nimhe nó madraí, yep. Tá mé ag éirí as an gclár so nílim, nílim ag dul a chodladh tar éis é seo a chlos. Tá an prógram. Tá mo chroí ar loitithe agat. Agus muid ag druidim i dtreo Lá Fhéile Pádraig, tar éis fáil réidh leis na nathracha nimhe ar fad. Yeah, agus níor, níor tháinig sé riamh go Ciarraí. Ar chuala sibh riamh é sin? No. Bheannaigh sé Ciarraí ó Chorcaigh. Níor tháinig Naomh Pádraig riamh go Ciarraí. Ní rabhamar maith ár ndóthain dó. N'fheadar bhfuil sé sin fíor ach sin a dúradh linn sa bhunscoil. Níor tháinig sé riamh. Teannas a cruthú idir Ciarraí agus Corcaigh arís. B'fhéidir é, agus d'éirigh leo. Ní dóigh liom go raibh aon chabhair ag teastáil chun é sin a dhéanamh. Tá sé mar sin ar aon nós. Tá sé.
Ábhar a bhí tú ag iarraidh a phlé ar an gclár, fiú nuair a thosaíomar an podchraoladh seo, bhí tú ag iarraidh madraí a phlé mar Bhí. tá an-taithí orm. Seo do dheis.
Yeah, seo do dheis.
Bhuel, ar ndóigh, saineolaí thú ar na. coilithe? An é sin an Ghaeilge atá ar collie? Níl clue agam. Ní chuireas Gaolainn riamh air. Sea, bhíos ag iarraidh fáil amach cad é an aimsitheoir buí. Tusa anois an bhean cheart le Gaolainn a chur air. Border collie, cad é, coilí teorann nó rud éigin. Yeah, no, ceapaim go bhfuil an ceart agat actually. Fancy fucker. An bhfuil leagan ann? Ó, bhíos ag magadh. No, ceapaim gur, tá rud mar sin ann, ar ndóigh, madra caorach ach. Yeah, madra caorach, yeah, chloisfeá é sin timpeall, alright, ní chloisfeá coilí. teorainn nó pé rud. Coilí teorann, bhí an ceart ar fad agat. Tá leabhar ann. Anois?
Yep.
Tá leabhar beag agam leis na, leis na pórtha ar fad ann. Ehm, ach, agus rinne mé, rinne mé, ní, ní dhearna mé aiste, rinne mé cur i láthair san ollscoil bunaithe ar mhadraí. Do theaghlaigh. Ní chuireann sé sin aon ionadh orm in aon chor. I know. Ach eh, gan dabht, n'fheadar an bhfuil cloiste agaibh faoin butterfly effect ach eh, d'you know, nuair a, nuair a bhíonn, Peidhleacán a deirimid, féileacán a deir sibhse, ag eitilt agus na sciathána san ag bualadh go mbíonn gaoth an-bheag ann ach ar an dtaobh eile den domhan de bharr é sin bíonn tornado. Now ní dóigh liom gur fíor é ach sin an saghas teoiric atá ann. So ar shlí éigin, tháim mar ambasadóir Sheachtain na Gaolainne, tháim ag caint libhse toisc gur cheannaigh mé madra caorach dhá bhliain ó shin ó mo chomharsan. So sin an saghas domino effect a tharla ansan, nó an butterfly effect. Brandy, yeah, gach aon rud atá agam i ndáiríribh, caithfidh mé baochas a ghabháil le Brandy as. Ní raibh uaim i ndáiríribh, like, bhí an dianghlasáil díreach tar éis tosnú agus ní raibh uaim ach rud éigin chun cabhrú le mo shaol, mar bhíos ag cuimhneamh go mbeadh caoire le tabhairt isteach agus mbeadh sé i bhfad níos fusa le le madra, agus bhí am agam an uair sin so just thosaigh mé á traenáil. Agus, Bhíos ar Snapchat an uair sin agus bhíos ag déanamh saghas físeáin ghreannúra, rudaí gairide, ach dúirt mo dheirfiúr liom, Ó an rud nua seo, TikTok, dá gcuirfeá iad seo in airde ar TikTok, bheidís viral! Agus dhein agus níor éirigh liom. Go dtí gur chuir, go dtí gur chuireas físeán den choileán seo díreach ag dul timpeall ar na ba, físeán ana-shimplí ar fad, agus d'imigh sé viral, yeah, chuas a chodladh agus nuair a d'éiríos ar maidin, Bhí nach mór milliún duine tar éis féachaint air, Meiriceá, Astráil, na haon áit, agus as san ar aghaidh, is dócha, a bhíos ag freagairt ceisteanna mar gheall ar an madra agus conas a bhí mé á thraenáil is rudaí. Agus, yeah, mar sin a thosnaigh amach an Kerry Cowboy, i ndáiríre. Tá sí téann sí ar luas lasrach, agus ar ndóigh níl an-chuid taithí agam le madraí caorach, ach bhíodh ceann agam blianta ó shin agus bhí sé an-chliste agus an-tapaidh. Is just, tá, tá Brandy ar leibhéal eile. Yeah, bhuel an rud atá ann, like tá, tá madraí níos tapúla feiscithe agam agus madraí níos láidre ach tá sí comh maith chun éisteacht, sin an rud is, is mó fúithi is dócha. Like d'fhéadfainn luí síos a rá like trasna na páirce uaithi like i bhfad uaithi agus just dhéanfadh sí díreach ansan é. Tá sé dochreidte cé chomh tapaidh is atá sí chun smaoineamh is dócha. mar, mar ainmhí, ach bhíos chun rud éigin eile a rá fé Bhrandy ansan. Tá go leor le rá agam fé Brandy, so nós tusa agus Jigs de an rud céanna, just bíonn, bíonn an méid sin le rá, ach tá sé imithe uaim. Tiocfaidh sé thar n-ais chugam am éigin anyway. But ehm, yeah, a bhuíochas le Brandy go bhfuil gach rud tar éis tosnú. Agus is dócha gur shníos isteach an Gaolainn ansoin, beagáinín ins na TikToks is Instagrams, as san. So thá sí tar éis cuid mhaith a dhéanamh ar son na teangan. Is dócha gur ise an fíor ambasadóir, mise just ag seasamh isteach di mar ní féidir leí labhairt. Ó, is cuimhin liom anois, bhíomar a rá ahem you know nuair a bhí an preasócáid ann go raibh sé comh ait a bheith ag caint os comhair daoine agus like níl a fhios ag Brandy go bhfuil sí ar an idirlíon is rudaí mar ní thugann sí an fón fé ndeara in aon chor. Ach chun an call-out video a dhéanamh i gcomhair mo pheata tháinig ceamaradóir anso agus fear fuaime agus gach aon rud, like criú ceart agus bhí sí chomh cúthaileach agus like níor, níor oir sé di in ao'chor go mbeadh an ceamara ann, bhí sí like ag dul fé cheilt uaidh agus bhíodar a' rá liom, they're like, like tá an madra seo le feiceáil ar fud an domhain, conas go bhfuil sí chomh, chomh scanraithe roimh, roimh ceamara ach just níl taithí aici air is dócha, na daoine sin a bheith timpeall is rudaí but d'éirigh linn ar deireadh, tar éis eh, ábhairín spreagadh agus cainte léi ach yeah bhí sé ait di but just chuir sé i gcuimhne dom ansan ag an bpreasócáid go rabhas díreach cosúil le Brandy tá sé go breá nuair a bhíonn an fón ann ach nuair a bhíonn ceamaraí móra agus daoine daoine ann bíonn sé ait so táimid ana cosúil le chéile sa tslí sin. Bhuel deir siad sin go mbíonn go mbíonn daoine cosúil leis na peataí a bhíonn acu nó go sin cineál tá sean joke nó sean scéal nó rud mar sin faoi faoi gharda agus faoin rothar agus faoin méid you know maidir leis an méid ama a chaitheann an garda ar an rothar bíonn like éiríonn siad cosúil lena chéile nó rud mar sin so deir siad go go mbíonn madraí mar an gcéanna le daoine so níl a fhios agam an bhfuil mé cosúil le Jigs an bhfuil tú cosúil le Ross?
Ehm, leisciúil, sean, b'fhéidir.
Tá sé ar an duine, yeah, no, níl tú leisciúil in aon chor. Ah, yeah, well, No, tá- níl tú, níl tú, sorry now, níl tú. Tá, ehm, tá cónaí air sa bhaile fós, 's an an madra clainne atá againn agus, ehm, is Springer atá ann agus bhíodh an-chuid fuinnimh aige ach tá sé cúig déag anois agus, Oh wow!
yeah, Sin aois mhaith? Bhuel, n'fheadar, thá Brandy ana aclaí agus ana cliste agus níl mise pioc cosúil le sin so n'fheadar. Slite éagsúla is dócha. Tá jigs ina drama queen agus bhí mé chun a rá nach bhfuil mé but. But. Níl mé chun aon rud eile a rá ar an gclár. Ah no, táim cinnte go bhfuil jigs go haoibhinn ar fad chomh maith. Tá siad go léir go breá. An raibh, maidir le jigs, bhí, like, déanann tú an-iarracht í a thraenáil agus thosaigh tú ag déanamh.
Lúfaireachta. Lúfaireachta, Yeah, ag déanamh maybe. lúfaireachta. Mo leithscéal, tá casachtach orm. Um, yeah, rinne mé an-iarracht leis an lúfaireacht ach an fhadhb ná, um, so bhí, mar a dúirt mé, bhí collie againn ar feadh na mblianta agus bhí sí, dochreidte Jesse, impí ag impí ag impí ar feadh na mblianta chun í a fháil, agus bhí an iomarca fuinnimh aici le bheith againn mar pheata, caithfidh mé a rá. Bhí sí iontach mar pheata, bhí cónaí uirthi you know sa teach agus gach rud, ach bhí, agus bhí sí an-cheanúil orainn ar fad, chomh séimh, chomh lách, ach ag an am céanna just bhí an iomarca fuinnimh aici, you know bíonn orthu sprioc a bheith acu, mar a thuigeann tú tú fhéin, ach Bhí mé i gcónaí ag iarraidh agility nó lúfaireacht a dhéanamh léi ach níor thuig mé go raibh club díreach in aice liom, like míle suas an bóthar. Níor thuig mé sin go dtí go bhfuair sí bás agus ar ndóigh ní raibh aon chúnamh i gceist ansin. So, but ansin thosaigh mé á dhéanamh le jigs agus an rud le Westies ná a thiarcais, tá sí chomh stuacach, chomh, chomh, chomh ceanndána ar fad, an-an-an-deacair, an-an-deacair brocaire. a thraenáil, go háirithe ceann atá chomh millte is atá sí. Ach just spraoi a bhíonn ann. Níl sí tar éis é a dhéanamh le fada ach bhíomar ann mí ó shin. She just lit up, like bhí sí just lán le grá dó, just ag iarraidh léimt thar chuile rud, like má chasann tú do dhroim uirthi, just rithfidh sí an cúrsa. ag léimt thar chuile rud. Now, bíonn tú ag iarraidh í a stiúradh i leith rud éigin, ar i leith tunnel nó rud mar sin but just léimfidh sí ar chuile rud, thar, thar chuile jump nó cibé, tá sí gafa leis but ehm tá sé deacair í a thraenáil caithfidh mé a rá, like i gcomparáid leis an collie. Tá collies mar sin, taispeánann tú uair amháin dóibh é agus tá sé acu, do you know agus bíonn siad chomh ag iarraidh is dócha tú a dhéanamh sásta chomh maith Like madra eile agam Ruby like just bíonn sí ag iarraidh bia, sin an méid, mar Labrador is ea í agus is breá leo bia. Ach Brandy like ba chuma léi, dá mbeadh, dá mbeadh bó le bogadh nó caoirigh nó rud éigin agus an dinnéar ann, raghadh sí ag déanamh an jab like ba chuma léi. Níl siad chomh tógtha le bia mar sin, like itheann siad gan dabht, ach tá siad ag iarraidh obair agus tú a dhéanamh sásta, so d'fhéadfainn a shamhlú sa, sa lúfaireacht ansan go mbeadh siad go hiontach aige, mar Is breá leo rith timpeall, is breá leo léimt, ach dá mbeifeá sásta leo, dhéanfaidís aon rud duit, rithfidís suas sliabh, dhéanfaidís aon rud. Agus tá siad go haoibhinn mar sin, tá siad chomh dílis agus chomh tiomanta mar mhadraí. Dá mbeadh daoine cosúil leo anois, like, bheidís ina CEO nó rud éigin, just bheidís chomh rathúil mar chomh cliste, chomh lúfar agus chomh tiomanta le an rud a theastaíonn uathu. Agus an raibh a fhios agat conas traenáil a dhéanamh ar an madra, an raibh sé déanta agat roimhe? No.
Cosúil leis na capaill, just leanaim, leanaim mo chomhairle féin agus braithim an rud atá ceart is dócha agus bím ag caint leo agus ní, ní déarfainn gur Doctor Dolittle mé anois nó rud éigin ach ar shlí éigin oibríonn sé, éisteann siad liom N'fheadar an bhfaca sibh ar mo scéalta Instagram riamh, just tá capall agam Trigger anois agus tá sé an-óg but tá sé traenáilte agam chun dul timpeall agus éisteacht leis an violin agus casann sé timpeall nuair a deirim é agus téann sé níos tapúla, níos moille mar atá ana-nasc eadrainn is dócha. Má chaitheann tú am leo agus má bhíonn tú, is dócha mar cheannaire, luaigh tú ansan, tá sé an-éasca madra a mhilleadh leis an iomarca peataireachta agus fuaimníonn sé sin saghas cruálach ach is dóigh liom go mbíonn sé i bhfad níos fearr má dhéanann siad rud éigin duit agus ansan deineann tú peataireacht orthu mar tuigeann siad go bhfuil sé tuillte acu agus bíonn siad ag iarraidh a thuilleadh a dhéanamh chun tú a dhéanamh sásta, is dócha. Tá sé mar an gcéanna leis na capaill. An rud a dhéanann an-chuid daoine le capaill, gan dul ró-dhoimhin sa scéal anois, ach tchím iad, do you know, tugann siad bia dóibh, cairéidí, gach aon rud agus peataireacht agus ansan just ceapann an capall nach bhfuil faic le déanamh, just seasann ansan agus gheobhaidh siad rud éigin. Ach le Trigger ansan, mura n-éisteann sé liom, just siúlaim uaidh, siúlaim amach ón áit. Agus tuigeann sé ansin, Ó, dhein mé rud éigin as an tslí. So, deineann sé iarracht níos fearr ansan, i gceann cúig nóiméad nó rud éigin. Agus tuigeann tú go bhfuil sé ag smaoineamh, tá sé ag éisteacht, agus sin mar a oibríonn sé. Agus nuair a bhíonn sé déanta i gceart aige, cuirim ar an eolas é go bhfuil sé déanta agus bíonn sé chomh sásta leis féin. So, sin an saghas stíl atá agam le traenáil a dhéanamh is dócha, do gach aon saghas ainmhí. Nílim mar sin le mo dhaltaí, gan dabht. Bím níos deise leo ach. Oibríonn sé is dócha, just leanaim mo nádúr is dócha. Is maith liom é. Déarfainn go bhfuil an-chuid foighneachta ag teastáil agus an-chuid ama freisin. Sea, agus bhí an t-am agam nuair a bhí Brandy óg is dócha. Táim an-shrianta anois gan dabht ag múineadh agus mar ambasadóir Sheachtain na Gaolainne is rudaí, ag déanamh agallaimh leis na Gael Gals agus rudaí mar sin but is dócha go dtuigeann sí anois cad atá le déanamh so nílim ag teastáil uaithi sa méid céanna is a bhí Ach nuair a bhíomar ag tosnú amach, gan dabht, bhí bhí an t-am san ag teastáil agus bhí sé ana thábhachtach. Tugann siad an socialisation period air, nuair a bhíonn siad chomh hóg san go bhfuil siad ar nós spúinsí, like, súnn siad isteach gach aon rud agus tá sé ana thábhachtach go gcíonn siad gach aon rud ag an aois sin. Fiú amháin Brandy, bhí sí like naoi seachtain d'aois nó rud éigin, suas i mo bhaclainn agus mé ag fáil na mba ionas go mbeadh sí in ann féachaint orthu agus bhí sí ag foghlaim fiú ag an aois sin conas é a dhéanamh. Agus sheas sé di, mar tá sí go hiontach anois. Tá, táimse go mór in éad. Airím uaim collie a bheith agam just, bíonn siad ar leibhéal eile. Tá mé ag smaoineamh ar, tá seó madraí ollmhór darb ainm Crufts a bhíonn ar siúl i Sasana agus bhí mé ann faoi dhó agus bíonn gach, pór madraí ann gach breed ann like i halla ollmhór agus is féidir leat bualadh leo ar fad agus bíonn siad dochreidte but just gach uair fillim ar an collie ba bhreá liom Shetland sheepdog measaim tá siad ar nós like rough collie ach an-bheag yeah cineál an fuinneamh céanna acu is a bhíonn bhuel leath den fuinneamh a bhíonn ag border collie ach bíonn siad chomh maith ag an lúfaireacht so sin sin cineál mo an chéad chéim eile domsa. Díolfaidh mé cúpla caoire leat anois agus beidh an collie flat out ansan ar feadh an lae ag an baile sa ghairdín. Féadann tusa dul ag múineadh. Tá talún againn, tá talún againn so tá spás agam dóibh.
Sin é an rud is tábhachtaí. Mar sin rud eile, is dócha go mbeadh sé comh deacair collie a chimeád in árasán, like, bíonn an spás san ag teastáil uatha, like, ní raibh aon teorann riamh ag Brandy, like, ní thuigeann sí gur féidir léi stopadh, just fanann sí timpeall na feirme gan dabht ach tá spás aici agus bíonn sé sin ag teastáil. Ó, ní bheidh sé cothrom ar aon mhadra, is dóigh liom féin, a bheith in árasán. I mean, tá daoine thuas staighre anseo, tá, céard atá acu arís? Tá sotar rua acu ach red setter, but. Nathair Nimhe, Agus é sin perfect. Tá sé ar strae arís. Ar strae, tá siad imithe ar coinne nó rud mar sin. Ach yeah, tá, tá madra acu thuas staighre, ach téann siad amach an t-am ar fad leis ach ag an am céanna, bhuel déarfainn go tá níos, beagáinín níos mó spás acu ach fós tá sé taobh istigh de, so. In árasán, like, Yeah. oh, an rud ná muna bhfuil gairdín agat, oh. Like, is as an.
Braitheann sé ar an madra Ach fiú amháin an cú faoil, tá aithne agam ar dhuine a bhfuil dhá chú faoil acu, do you know, Irish Wolfhound. Agus cé go bhfuil siad comh mór, tá siad comh leisciúil. Like, ní theastaíonn uathu faic a dhéanamh, just fanann siad timpeall ina luí ar feadh an lae. Agus tá an spás acu ach ní úsáideann siad é. Yeah, bíonn na sighthounds go léir mar sin. Tá cúpla cara liom a bhfuil Whippets acu agus a bhfuil Italian Greyhound acu agus bíonn na greyhounds go léir mar sin chomh maith nó kinda, aon rud atá ard agus tanaí, ó thaobh na madraí de, just bíonn siad ag iarraidh rith ar feadh leathuair, ar feadh leathuaire agus ansin bíonn siad spíonta. Couch potatoes iomlán. Ar nós mise, but. Ar nós mé. Ach tá, you know, tá madra ann do gach éinne, nach bhfuil, agus gach aon chineál saoil atá agat agus más ann. Ach n'fheadar an bhfeicfimid tú fhéin agus Brandy ag Crufts amach anseo?
Bhuel, ní purebred í, so ní dóigh liom é. Ní bheadh sé sin ceadaithe, is dócha. No way. Bhuel, braitheann sé, so, an rud ná. Ó, níor thuig mé sin. Bhuel, braitheann sé ar an rud a mbíonn tú ag iarraidh a dhéanamh leo. So, mar shampla, dá mbeadh tú ag iarraidh lúfaireacht a dhéanamh, is féidir leat clárú leis an, ó, leis an nGadharchumann. Kennel Club. Gadharchumann. An nGadharchumann, ambaist. Gadharchumann. Abair liom go bhfuil an iomarca stór focal agat faoi madraí. Faoi mhadraí seafóideacha. But is féidir clárú leis an nGadharchumann fiú muna bhfuil purebred agat ar an like activity register. So má tá tú ag iarraidh stuff áirithe a dhéanamh ar nós, an cuimhin leat an rud ar thaispeáin mé duit, an heel work to music? Oh, yeah, Yeah. is fearr liom.
Doggy dancing online Yeah. ar fad. Má tá tú ag iarraidh stuff mar sin nó lúfaireacht a dhéanamh, is féidir í a chlárú, ach le haghaidh, you know, actual fíor-showing, bíonn orthu a bheith. Ah, tá Brandy bhocht. Tá sí gnóthach a dhóthaint gan a bheith ag bacaint le damhsa agus lúfaireacht is rudaí. Tá sí flat out mar athá. Ach Patrongate. Ach b'fhéidir nuair a, nuair atá sí retireáilte agus nuair nach bhfuil aon rud eile ag baint.
Raghaimid ag damhsa, yeah, b'fhéidir go ndéanfaimid. Gan dabht.
Ach mar a dúirt tú, tá pór ann do gach duine is dócha mar tá siad cruthaithe le bheith in oiriúint do shaol daoine agus don gcineál slí beatha atá acu. Fiú amháin, d'fhéadfainn, you know, dá mbeinnse thuas i gcathair nó rud éigin, d'fhéadfainn Chihuahua nó rud éigin a bheith agam. Níl aon taithí agam ar mhadraí cosúil leis sin. Ní dóigh liom go mbeadh an fhoighne, an fhoighne agam dóibh mar, Taithí agam ar an collie anois agus tá sé chomh fuirist rudaí a mhúineadh dóibh, is dóigh liom go mbeinnse an-mhífhoighneach. Go dearfach é, go dearfach é.
Tá an-chuid ar do phlátasa faoi láthair, an mbíonn am agat aon rud eile a dhéanamh? Tá tú, tá tú ag múineadh, tá tú ag obair ar an bhfeirm agus tá tú ag déanamh rudaí mar ambassador freisin, bhfuil aon am, am agat faoi láthair le aon rud eile a dhéanamh? Níl aon saol agam lasmuigh de sin, sin, sin an rún atá agam, le bheith fírinneach. Fé láthair, an cúpla seachtain seo, táim saghas dubh dóite ach táim ag treabhadh ar aghaidh, ach thuigfeá é sin is dócha, mar an t-earrach bíonn na ba ag breith, so bíonn, go háirithe ag an ndeireadh seachtaine, bím ag fanacht leothu sa maternity ward, agus chomh maith le sin, Seachtain na Gaelainne, an-chuid ag tarlúint, ach fiú amháin an mhúinteoireacht, is mo chéad bhliain ag múineadh agus táim, tá lán, uaireanta agam so tháim gnóthach mo dhóthaint ag ullmhú rudaí agus ag ceartú rudaí agus níl aon sos ag baint leis is dócha. Ach tháim ag baint taitneamh as, b'fhearr liom i bhfad é sin ná bheith díomhaoin agus ag déanamh faic ach tháim ag súil anois leis an samhradh go mbeidh sé ábhairín níos ciúine, tháim chun gearradh siar ar an méid atá á dhéanamh agam agus ábhairín ama a chaitheamh sa nádúr is dócha, mar is breá liom é sin, n'fheadar an bhfaca sibh. Nuair a thána mé thar n-ais ón timpiste a bhí agam, bhíos ana-thógtha le dul suas sléibhtibh agus amuigh sa bhfarraige is rudaí, mar bhí sé ag cabhrú leis an gcorp, ach ar an lámh eile, agus gan dul ró-dhoimhin, braithim go gcabhraíonn sé go mór le ní hamháin an intinn ach an sprid atá agat. Braithim go ndéanann sé ana-mhaitheas duit bheith amuigh sa dúlra, dúlra? amuigh sa nádúr, sa dúlra. agus ag sú isteach an an fuinneamh atá ann. Yeah, go díreach, agus bhí, like, mar a bhí mé ag rá ansin, is, is cailíní tuaithe muidne, cé gur as Co.
Chill Dara domsa ach faoin tuaith, agus tá sé aisteach a bheith i gcathair, agus do, is, is féidir linn teacht ar rudaí, táimid gar don fharraige agus rudaí mar sin, ach fós níl sé mar an gcéanna, agus níl sé mar an gcéanna, ní bhíonn an cineál deis againn really, na siúlóidí fada sin, is, is féidir, níl rudaí i bhfad uainn, ach. Tá sé deacair teacht orthu. Ní rud é gur féidir leat díreach siúl amuigh an geata. Like, bhí mé, like, bímse ag rá, is breá liomsa an t-am seo den bhliain, an t-earrach, bíonn na huaine go léir, you know, kind of amuigh ar na páirceanna agus, you know, lusanna crom, yeah, le lusanna cromchinn, you know, amuigh agus just is breá liom a bheith ag siúl sa bhaile le linn aimsir mar seo agus, déanaim siúlóid ar leith agus airím uaim an siúlóid sin. Now, ar ndóigh, rachaidh mé abhaile an deireadh seachtaine seo, déanfaidh mé é, like, you know, is féidir, you know, chuile trá a fhreastal, but, I don't know, airím uaim an tuaithe, uaireanta. An, an mothaíonn tú an rud céanna? Yeah, mothaím an rud céanna, mar tá, tá an-chuid spáis agam sa bhaile freisin, agus mar gheall, cineáilín bréan de, mar gheall ar na dianghlasáil ar fad, bhí, agus bhí mé. sa spás céanna ar feadh dhá bhliain ach airím uaim é anois go díreach agus agus tú fiú ag rá sin, tá sé deas a bheith amuigh sa dúlra sa nádúr agus an taithí sin a fháil agus má tá peata in aice leis, má tá an madra in aice leis. Níor éiríos bréan den áit seo in aon chor, bhuel tháim i gCiarraí agus gan dabht, you know, sin an áit is deise in Éirinn ach ahem san áit ina bhfuilim thá sé díreach sa lár so nílim i bhfad ó Corca Dhuibhne nó Uíbh Ráthach, agus nílim ach 20 nóiméad os na sléibhtibh is aoirde in Éirinn, na Cruacha Dubha, agus nílim ach 10 nóiméad ón bhfarraige so thá sé ídéalach i ndáiríribh an áit 'na bhfuilim. Agus fad is atá sibh ag rá ansoin, like, go leor de mo chairde anois thá siad ag caint fé thaisteal agus dul thar lear agus áiteanna eile agus thá go leor de mo mhuintir thall san Astráil agus i Meiriceá agus ba bhreá liom é a fheiscint agus, you know, dul timpeall agus, do you know, is dócha blaiseadh dh'fháilt den saol mór. ach tá's agam i mo chroí go bhfanfaidh mé i gCiarraí agus socróidh mé síos ansan, just n'fhéadfainn a shamhlú mo shaol a chaitheamh áit éigin eile. Mar a deir sibh, tá sé comh tábhachtach an nádúr a bheith ann. Agus chomh maith leis sin, leis an dteicneolaíocht anois, níl tú scartha amach ón saol mór ach an oiread. Like, fadó bhí ort dul go Bleá Cliath, dul go Gaillimh chun rudaí mar sin a dhéanamh agus ní mar sin atá sé a thuilleadh. Tá an méid sin deiseanna ann gur féidir a dhéanamh ó do sheomra suí féin. Agus tá sé dochreidte na deiseanna a bheidh os ár gcomhair. Ní fhéadfainn a shamhlú i gceann deich mbliana conas mar a bheidh sé, ach táim ag súil go mór leis. Yeah, agus like, mar, you know, like, an rud ná is féidir leat taisteal go háirithe mar mhúinteoir mar tá an t-ádh linn mar gheall ar na laethanta saoire. So is féidir leat chuile rud a dhéanamh um, agus fós an sult sin a bhaint as d'áit dúchais agus you know, tá an t-ádh linn is as áiteanna deasa muid ar fad. So, uh, Gan dabht, bíonn capaill bhreátha thuas ansan agaibh. Oh Cill Dara oh yeah bíonn. Cill Dara yeah bíonn siad go haoibhinn. Yeah tá siad iontach like rinne mé marcaíocht chapall agus mé níos óige ach ní raibh mé ag an leibhéal a bhíonn ar ag daoine eile sa bhí mé sa sa chontae mícheart le bheith cineál ag ag pleidhcíocht leis an an caitheamh aimsire sin bíonn daoine an-dáiríre ar fad faoi agus bhí mise cineál you know ag pleidhcíocht leis. Beidh ort triail a bhaint as Trigger ní bheifeá i bhfad ag foghlaim. Go deimhin, ba bhreá liom triail a bhaint as, mar thaitin sé go mór liom agus is breá liom capaill, is breá liom bheith timpeall orthu. Bhí ceann uaim agus mé níos óga ach dúirt mo thuismitheoirí liom, no níl cead agus bhí an ceart acu le bheith fírinneach mar I don't think go mbeadh mise thuas ag sé a chlog ar maidin ag tabhairt aire dó. Yeah, tá go leor oibre i gceist leo. Tá an méid sin le déanamh, like, má cheapann tú go bhfuil go leor i gceist le madra, ní faic é sin i gcomparáid le capall, an glanadh amach agus iad a bheathú agus aclaíocht a thabhairt dóibh. Tá ana-chuid i gceist. Fiú amháin mo dheirfiúr, tá sí saghas fostaithe agam fé láthair, mar táim ró-ghnóthach le bheith ag glanadh amach is rudaí, so díolaim í gach aon seachtain chun é a ghlanadh amach is rudaí. Ach déanaim an aclaíocht mé féin, but just déanann siad na jabanna beaga san mar just tógann siad an méid sin ama, tá sé dochreidte ar fad an t-am a bhíonn ag teastáil le capall a choimeád. Agus an, an raibh aon chapall mar chuid den chlár peataí go fóill, an raibh capall ag aon, aon pháiste? Bhí, bhí pónaí deas aoibhinn ann, Pablo an, an ainm a bhí air, ocht mbliana déag d'aois is dóigh liom, bhí sé ana-ionraic, go haoibhinn, bhíomar á ghrúmáil agus á glanadh amach agus na haon rud mar sin. Bhíos ag ligint orm ná raibh faic ar eolas agam faoi chapaill, just lig mé don bpáiste gach aon rud a insint dom ach bhí sé go haoibhinn an grá san a fheiscint ag duine chomh hóg cos tá's agat go háirithe le le cailíní óga braithim nuair a bhíonn pónaí acu, bíonn siad chomh tógtha leis, ní bhíonn aon rud eile sa tsaol ar intinn acu seachas an pónaí san. Agus thá sé go haoibhinn a bheith mar chuid de sin ar feadh tamaillín. Agus an bhfuil tú ag baint sult as an láithreoireacht? An é an chéad uair go ndearna tú láithreoireacht ar an bhealach sin? Mo chéad uair, agus braithim go dtána sé saghas nádúrtha chugam. B'fhéidir go ndéarfadh an stiúrthóir anois nár thána in aon chor agus go bhfuilim go hainnis, ach braithim féin, n'fheadar, just go bhfuil an slí sin agam le daoine gur féidir liom labhairt leotha agus éisteacht leotha, sin an rud is mó, is dócha. Ach gan dabht, thá an-chuid le foghlaim agam, ach thá an t-ádh liom go bhfuil foireann chomh proifisiúnta timpeall orm le nod a thabhairt dom agus you know má dhéanaim botún bíonn siad in ann é a rá liom agus b'fhearr liom é sin, b'fhearr liom go ndéarfadh duine liom é seachas mé a fhágaint agus you know praiseach a dhéanamh de. Tá siad chomh proifisiúnta agus chomh cabhrach agus rud a dhéanann ana-dhifríocht ná atmaisféar saghas cairdiúil a bheith ann. you know, gur féidir leat rudaí a dhéanamh gan a bheith buartha faoi thuairimí daoine éigint eile, just tugann siad an saoirse san duit. Mar níl, níl script agam leis an rud seo. Tá díreach comhrá agam leis na páistí seo. Níl, níl faic ar gá dom a rá, níl faic ar gá dóibh a rá. Bíonn sé an-nádúrtha agus is breá liom é sin. Go hálainn ar fad. Tá mé really ag súil leis an gclár sin a fheiceáil. Tá a fhios agam gur, tá sé tamall uainn anois, b'fhéidir ag deireadh na bliana mar a dúirt tú nó an bhliain seo chugainn. Ach déarfainn go mbeidh sé sin go hálainn ar fad. Ach a Chéin, go raibh míle maith agat as a bheith linn. Míle maith agat. Onóir a bhí ann tú a bheith againn ar an gclár agus ní minic a bhíonn aíonna againn agus tá sé an-speisialta dúinn go raibh tú sásta labhairt linn. Go raibh míle maith agat, is mór is mór againn é. Is mór. Go háirithe domsa mar tá siad bréan dom ag labhairt, a bheith ag labhairt faoi mhadraí an t-am ar fad. Go díreach. Fuair tú an tsaoirse sin anocht, go bhféadfá labhairt faoi na madraí. Cead do chinn agat? Ha ha ha! No, bhí sé go haoibhinn ar fad labhairt libhse agus do bhaineas ana-thaitneamh ar fad as agus táim chun rá le gach duine anois gur Gael geal mé. Ó, tá tú i do Ghael geal. Mar a deir muid an t-am ar fad, is meon é a bheith ina nGael geal. Is meon é, is meon é. Ó, is meon é, ok, ok. Is féidir leat a bheith ina nGael geal, is cuma.

ó bhun go barr. Á, sin é anois. Amárach, amárach, tosnóidh mé amárach leis an mbándearg agus gheobhaidh mé na fáinní cluasa agus beidh mé ullamh. Yeah, well sure, ar an gCéadaoin caithfimid bándearg, sin an mana. Ar an gCéadaoin. On Wednesday.
Yeah, thá scannán feiscithe agam. Bhí mé ag ceapadh go raibh sé ró-óg leis sin a fheiceáil. No, no, no, thá sé feiscithe agam. Bhuel, tá súil agam go mbainfidh gach éinne atá ag éisteacht sult as an chuid eile de Sheachtain na Gaeilge le Energia agus tá súil againn go bhfuil sibh ag freastal ar imeachtaí. Tá súil agam go raibh daoine b'fhéidir ag éisteacht leis an podchraoladh beo a rinneamar le déanaí i gColáiste na Tríonóide, bhí sé sin iontach agus táimid an-bhuíoch dóibh freisin. Agus yeah, tá súil agam seans go bhfeicfimid ár lucht éisteachta b'fhéidir amach anseo. But ní labhróimid de. Yeah, no, just ag iarraidh an breadcrumb sin a fhágáil ansin.